bi n bɛ maliyɛnw bɛɛ fo diyara n ye euh, amara an tɛna a bila da girinda la kosɛbɛ euh, an y'a ye nin semaine in an b'a fɔ kalo minnu tɛmɛra ka na don nin kalo kura in kɔnɔ mali politiki kɛnɛ kan ko kun gannen don kosɛbɛ donc hali an bɛ yɔrɔ min na sisan gannen don kosɛbɛ fana donc euh, tɛnɛndon encore an bɔra ka an ka président de la république kura n'o ye asimi goyita a bɔra k'a ka prestation de serment kɛ hmm. donc e amara en tant que jeune en tant que membre du m5 rfp en tant que membre du fsd e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ asimi ka nin fangata in na non keyita ne bɛ min sɔrɔ ka fɔ asimi ka fangata in na n ma d'a la n'o ni mɔgɔ tɔw hakilina bɛ kɛ kelen ye kosɛbɛ parce que ne ka priorité ye jamana ka hɛrɛ de mali ka taga ɲɛ d'abord n'i ye asimi yɛrɛ ta k'a lajɛ fɔlɔ c'était qui il, il est parmi les acteurs qui ont fait le coup d'état et minnu ye coup d'état kɛ ibk la o dɔ don asimi tun ye vice président ye vice président n'o o tɛ anw ka jamana mara marabolo si kan mais u y'o jagoya créer k'a d'a ma walasa ka a bila jamana tilali n'an b'a fɔ a ma ko gato tila k'a bila o minɛn dɔ kɔnɔ anw ye o kɔn ka tɛmɛ an y'o kɛlɛ ka tɛmɛ ɛɛ adamaden mana kɛ ko fanga ka di nikun ye i tɛ miiri jamana ka hɛrɛ la an bɛ duwawu de k'i ye fɔlɔ sanni an k'i kɛlɛ parce que an y'a kɛlɛ o sira kan sisan eh, ne bɛ m5 de kɔnɔ n bɛ jɛkulu de kɔnɔ fɛn dɔ bɛ i b'a sɔrɔ ne fɛla tɛ mais ni jɛkulu fɛla y'o ye parce que jɛkulu o jɛkulu bɛ yen n'a bɛ demokarasi sira kan i b'a ye ni mɔgɔ tan don mɔgɔ wɔɔrɔ mana min décider mɔgɔ naani tɔw bɛ tugu o kɔ o ye anw hakilina ye sinon asimi ka kɛ transition président ye ne kɔni ne fɛla tɛ ka da ko tɛmɛnenw kan a tɛ waati jan bɔ an tun bɛ k'a fɔ ko nin sɔrɔsi nin de bɔra an jigi kɔrɔ u ye ko in kɛ sɔrɔsi fanga ye ka sɔrɔsiw ta k'u pilase pilase fan bɛɛ hali sɔrɔsi man ka pilase yɔrɔ min n y'a dɔn anw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min ka ɲi yɔrɔ min k'o bila yen ni journalisme baara bɛ yen nɔ journaliste bɛ ta ka bila o la journalisme baara bɛ yen i teri dɔ bɛ yen o ye menuisier ye i y'o ta k'o bila journalisme baara la a tɛ ɲɛ maa min da ko kalenkan de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ɛ aw bɛ kalen fɛn kan fɛn min y'aw ta ye jamana t'u ta ye donc u kɛlen bɛ ka ka jaw ta k'o bila yɔrɔ dɔ la ka wage bila yɔrɔ dɔ la ka sajo kamara bila yɔrɔ wɛrɛ la jamana tɛ se ka jɔ o kan ka k'asimi bila yɔrɔ la an bɛ se ka min fɔ sisan nin waati in na asimi ka tali la comme euh, président de la transition a ka changer a tɔw ka changer u ka jamana bila fɛn bɛɛ sanfɛ i b'a ye mali dɔrɔn de la bɛɛ b'a fɔ ka jamana bila fɛn bɛɛ sanfɛ mɔgɔ si tɛ jamana bila foyi sanfɛ a bɛɛ b'a ka intérêt bila jamana sanfɛ n'o tɛ pour que asimi yɛrɛ ka se ka baara kɛ baara ka ɲɛ a bolo jamana in ka se ka taa ɲɛ f'a ka segin dugu ma a ka tiɲɛ fɔ a ka jɔnkala fɔ a k'i ɲɛsin tiɲɛ ma u ye dɔw ta k'u bila direction dɔw la an ye gabriel ture polemiki ye u ka bɔ o kɔnɔ mali ye maliyɛn bɛɛ de ta ye min ka ɲi yɔrɔ min o ka bila yen min ni min ka kan o ka di o ma ne kɔni bɛ min fɔ asimi ka e, sigili in na bakuruba la o ye a ka baara kɛ tiɲɛ kan dabiri dabiri ma mago ɲɛ u ye kɔrɔlen a tɛna mago ɲɛ u ye sen in na donc u ka bɔ nin tilatilali ni nin e, yɛrɛko nin na quoi u k'u ɲɛsin jamana in ma o de ye ne ta ye n'u bɛ fɛ an k'u dɛmɛ n'u bɛ fɛ an n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se k'u suteni dɛ mais an t'u suteni nkalon kan an b'u suteni jamana in ka intérêt de kama donc u k'u yɛrɛ bila jamana in ka intérêt arayi sanfɛ pour que an k'u suteni o kan
ee an dun y'a ye asimi a ka choix bɛnna m5 yɛrɛ comité stratégique ɲɛmaba ma n'o ye sogɛl maiga ko ka sogɛli kɛ premier ministre ye a yɛrɛ y'a ka eh, prestation kɛ don min na o don bɛɛ a ye sogɛli ka décret bɔ sogɛli kɛra mali premier ministre ye donc a m5 e amara yɛrɛ hakilina ye mun ye o ko fana la tuguni bon tout d'abord eh, an bɛ min fɔ sani asimi ka a fɔ ko sogɛli ye premier ministre ye waati dɔ de tɛmɛna m5 ye kɛlɛjan dɔ de kɛ ka se coup d'état ma m5 janfara mɔgɔ wɛrɛ m'a janfa asimi kelenw ni ba ndaw kelenw de don an nana b'o kɔnɔ u ni ba ndaw fɔra ko ɲɔgɔn kɔ kuma caman fɔra mais a réalité tɛ dɔwɛrɛ ye pilasi minnu n'u ka mɔgɔ fila ninnu bɔra la kɛlɛ in bɛɛ kun y'o ye bon n'an bɔr'o la sisan a ma waati jan tɛ e yɛrɛ nana filimeli la don nin la sɔgɔma i y'an n'an ka pankariw pankaritiw sɔrɔ bitari ka cour kɔnɔ o sɔrɔla cogo di o yɔrɔ la n b'a fɔ m5 jeunes u ka kan ka fo parce que n'olu tun tɛ premier ministreya in sogɛli tun t'a sɔrɔ n da ma deli ka s'a kuma ma nin ye n siɲɛ fɔlɔ ye ka n da s'a ma waati min muktar wan ka gouvernement filanan tun bɛna sigi a fɔra ko quota dɔw dira m5 ma n t'a dɔn ministère duuru wa ministère naani de ou ye saba a bɛɛ dɔ fɔra mais mɔgɔ caman tɛ min kalama kɔmi n bɔra k'a fɔ sisan eh, ni regroupement ye démocratique ye ni mɔgɔ tan don ni mɔgɔ wɔɔrɔ ye min choisi o de bɛ kɛ donc décision tun taara comité stratégique kɔnɔ yɛrɛ ka ban ko m5 bɛ don gouvernement kɔnɔ an de taara fa kari an yɛrɛ la ka kɛlɛ wuli ka jɔ a dugusajɛ sɔgɔma n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u ye réunion d'urgence convoqué an taara n'an ka pankartiw ye k'a bila u bɛɛ dontɔla ye pankarti kalan ka mankan wuli ka jɔ o fana dugusajɛ wula fɛ tuguni taara badalabugu an taara n'an ka pankarti ye ka mankan wuli da la dɔw taara a fɔ kɔnɔna na ko ne ko ko ni u bɔra ko ka gabakurun fili u ma ko ka wo ci u la ne tɛ gabakurun filila ye n tɛ wo cila ye anw b'an opposé wa an ka opposition tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an b'an fɛla de yira sanni ko ka tiɲɛ anw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min an b'o de bɔ k'o da san'a ka tiɲɛ sinon ni m5 comité stratégique kun y'a choisi ka taa an tun bɛ se k'a fɔ k'an fɛla tɛ mais o t'a to an bɛ bɔ m5 kɔnɔ wa o t'a to k'an tɛ jɛn n'a ye fɛnɛ parce que n'i bɛ jɛkulu kɔnɔ o kɔrɔ i bɛ jɛn ni jama fanba ta ye bon sani jama fanba k'a décidé i bɛ se ka kɛlɛ min kɛ i b'o de kɛ an y'o kɛlɛ kɛ ka wuli k'an jɔ an ye tɔgɔ tiɲɛw sɔrɔ a la hali bi an bɛ don min na komi bi a dɔw bɛ yen n'i y'an kɛnɛ d'u ma a t'u fa donc o de nana wolo choguel tali la comme premier ministre choguel talen comme premier ministre depuis a waati a fɔra a ma anw jɔrɔ hali fitini mais a fɔra su fɔlɔ min na an ko c'est pas comme ça gâteau tila tɛ ka girin k'a fɔ an bɛ premier ministeriya di m5 ma ka poste damadɔni d'u ma keyita an to schéma kɔnɔna na nous on a des revendications an ka laɲini o ye laɲini tan ye ni o laɲini tan in tilalen don tilawolo tilayɔrɔ tan ni wolonfila ye anw b'o laɲini de kɔ parce que anw bɛ M5 kɔnɔ jamana ka hɛrɛ de kama an tɛ kɛlɛ ni wulikajɔ kɛ M5 kɔnɔ pour que dɔ ka taa kɛ minisiri ye dɛ an b'an ka kɛlɛ n'an ka wulikajɔ kɛ pour que jamana ka jɔ dɛ min ka ɲi yɔrɔ min o ka bila yen choguel tara ɛɛ o ye anw hakili latigɛ parce que choguel n t'a dɔn n b'a f'i ɲɛna cogo min na quoi tubabuw ɲuman na c'est quelqu'un qui peut transformer le caillou en or an y'a ye à l'œuvre ne min filɛ nin ye ne ka n jija m5 kɔnɔna na ka n yɛrɛ bɛɛ di m5 kɔnɔna na ala ni choguel sababu parce que a daminɛ ale de ne encouragé n tun ye fɛn dɔw fɔ a ɲɛna ka mɔgɔ dɔw fɔ a ɲɛna n ko janfantiw don a y'a yira n na k'a fɔ an ka janfanti nin ko in bɔ a la n'a fɔra maliyɛn bɛɛ ka na différence tɛ yen maliyɛn maliyɛn i ye maliyɛn i bɛ na min ye zon ye min ye mɔgɔ lankolon ye min ye mɔgɔ ɲɛnama ye a bɛɛ de welela donc o de ye an don nin ko in na bon n'i ye choguel yɛrɛ ka parcours lajɛ ee, a ma se mɔgɔ k'a fɔ mɔgɔ ye k'a bɛ se ka ko dilan walima n'a tɛ se ka ko dilan a tɛmɛna yɔrɔ damadɔni fɛ o a y'a bɛɛ wuli ka jɔ a sen kan mais sisan o si tɛ problème y'an bolo o si tɛ jɔrɔnako ye an jɔrɔnako bɛ kɛ min ye dɔrɔn o ye sɔrɔsi ninnu ye parce que fanga tɛ sogɛli kelen ye sɔrɔsiw ka côté bɛ yen cnt cili ko kuma fɔra u ko ko cnt ye organe min ye ko c'est trop sensible en réalité trop sensible ko tɛ o min bɛ yen n'o ye jaw ye dɛ ni kundama foyi t'a la cnt kɔnɔna na ni sɔrɔsi don o ni sɔrɔsi tɔ camanba minnu bɛ yen n'u dogolen don cnt kɔnɔ dɛ kuma in bɛɛ kun y'o de ye donc tant que cnt nin bɛ yen sɔrɔsiw bɛ continuer ka exercer hali ni sogɛli ɲɔgɔnna baarakɛla tɛ yen u b'a senkɔrɔma ɲagasa o de kama an ko sɔrɔsiw ka changer u ka segin tiɲɛ ma u ka tiɲɛ accepter u ka baarakɛyɔrɔ ti baarakɛyɔrɔ min ye u ka bɔ yen u tɛ se baara min na u k'o to yen minnu bɛ se o baara la u ka na u k'o baara kɛ n'o tɛ en gros n'i ko sogɛli kɔni anw hakili latigɛlen de bɛ sogɛli ka kuma fɔ n'i ye fsd lajɛ fsd tun ye sumayɛla ye globalement ala ka hinɛ a la sumayɛla taalen bɛɛ tun ɲɛna ko fsd bɛ ci sogɛli y'a jɔ a sen kan kaki k'a matarafa fo ka na fɔ sumayɛla seginna fo don min na an bɛ don min na bi m5 filɛ nin mɔgɔ caman tun b'a fɔ ko mamudu diko mamudu diko tun tɛ m5 ye yɛrɛ eh, bamananw b'a fɔ ko kɛlɛ tɔgɔtigi ani kɛlɛ cɛfarin kɛlɛ tɔgɔtigi tun bɛ se ka kɛ diko ye o fana mɔgɔ minnu tun tɛ ko kalama dɛ kɛlɛ cɛfarin o de tun ye sogɛli ye parce que ale diko yɛrɛ tun bɔra m5 na siɲɛ fila sogɛli de taara a sama ka segin n'a ye umaru mariko tun bɔra sogɛli nana n'a ye seku umaru tun dimina ka taa sogɛli nana n'a ye batili yɛrɛ a n'a ɲɔgɔnna caman sogɛli y'a bɛɛ lasegin kabi m5 daminɛ ɛ kaw jim taara mɔgɔw voir waati min a tun bɛ fɛ ka taa ni m5 ye sira min kan sogɛli ma sɔn o ma an ka papier signer fo ibk ka taa o tun ye sogɛli kumakan ye ka na ni sumala sise ka libération ye m5 kɔnɔ sogɛli de kun don donc c'est pour te dire en gros a bi biriki o biriki da biriki nafamanw don quoi donc a ka ɲi d'autant plus que il a été ministre ka kɔrɔ wa olu bɛɛ la a ye nɔ bɔ n'i y'a mɛn anw fɛ yan les réseaux sociaux que nous avons là c'est grâce à l'internet

amara n bɛ ɲininkali dɔ k'i la o yɔrɔ la n b'a dɔn m5 kun avant que sogɛli ka na primature la a ka nommer ka kɛ premier ministre ye m5 yɛrɛ bɔra k'i da dɔ la ko laɲini tan kun bɛ m5 bolo ni ani o kun cɛcilen don sigiyɔrɔma tan ni wolonwula ye fana o dɔ la n'o ye cnt cili kuma ko kun b'a la m5 yɛrɛ tun ye conférence de presse dɔ kɛ kɔsa in na maison de la presse la k'a yira k'a fɔ ko fo ka m5 ci et enfin CNT ci donc o kuma tun bɛ yen walima Choguel sigilen garanti jumɛn de dira aw ma o ko la ou aw ka laɲini ninnu bɛɛ de sabatira wa ou a ko bɛ cogo di non ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛ discussion kɛ ani jamakulu fila ni ɲɔgɔn cɛ discussion ko kelen tɛ ɛ waati min na mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye kɛ ni jɛkulu fila don jɛkuluw la bɛnkan de bɛ yen e ye min fɔ ne ye min fɔ an b'a lajɛ ɲɔgɔn bolo e bɛ dɔ bila ne bɛ dɔ bila pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ de la sɔrɔdasiw y'a yir'u la k'a fɔ ko CNT n'a fɔra k'a bɛ ci sisan a mankan bɛ bonya komi eh, u ka mɔgɔ dɔw labɔli de taara ni bandaw ye ko u ye u kale ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ m'o kuma in ɲɔgɔn manamanakan mɛn quoi u b'u kale ɲɔgɔn walifɛn kan wa k'u kale ɲɔgɔn k'u tɛ ɲɔgɔn janfa aw tɛ ɲɔgɔn janfa aw ta de kan walita aw tɛ ɲɔgɔn janfa o kan cogo di jamana in t'u ta ye o o ma taa mali san ka na n'a ye koyi u y'u to mali de kɔnɔ wa anw bɛ se k'u jalaki fɛn caman de la mais an tɛna an da so o yɔrɔ ma sisan a fɔra ko CNT k'u ka fɛɛrɛ kɛ k'a élargi ne k'u ma hali CNT élargili c'est pas une bonne idée parce que fɛn min a mɔgɔ lankolon ka ca n'a mɔgɔ ɲɛnama ye a bɛ dɔ de bɔ mɔgɔ lankolon na fɛn min ni a sira jugu sira kolon ka ca n'a sira ɲuman ye aw bɛ dɔ de bɔ sira jugu la a fɔra ko militɛri min bɛ CNT in kɔnɔ k'a bɛ mɔgɔ bi wɔɔrɔ bɔ k'u bɔ a kɔnɔ bani u ka cidenw ka tewulilaw n'u ka muso welela minnu donna a kɔnɔ ni nafa t'u la u tɛ mɔgɔ si représenter u tɛ organe si représenter u k'olu ta ka bɔ a kɔnɔ bani u ka mɔgɔ ɲɛnamaw kɛ k'a dafa i b'a ye maliyɛn bɛɛ bɛ sɔn CNT ma min yɛrɛ y'a ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Diaw ye e ka Diaw yɛrɛ lajɛ kɛ nin bɛ se ka bila CNT jumɛn kunna CNT bɛ kɛ i n'a fɔ assemblée nationale de a bɛ bila a kunna de quel titre légitimité jumɛn b'a bolo mɔgɔ jumɛn de b'a kɔ mɔgɔ jumɛn de b'ale yɛrɛ nɔfɛ ni namiw tɛ donc n'an tora k'an ɲɛ ci nin yɔrɔ ninnu kan jamana kunkanko la an b'a bɛɛ de jɛ en tout cas CNT ciliko in u ko ko ka a bila fɔlɔ mais a ma fɔ ko k'a to yen ni n ma fili mais ko k'a lajɛ k'a élargi a élargili nin o a cibaliya nin o nin si tɛ problème ye ɲama minnu b'a kɔnɔ dɛ o ɲama ninnu ka bɔ a kɔnɔ bani a bɛ ɲɛ o
d'accord euh, Amara M5 primature b'aw bolo bi n'o ye premier ministre ye donc euh, coup de force in kɔfɛ n'aw yɛrɛ ko ko rectification de la transition bɛɛ ye weleli caman fɔ a la o ye M5 ka weleli ye donc euh, CEDEAO ye ɲangili dɔ ta k'an sɛgɛrɛ hali n'a ma kɛ ɲangili ye minnu b'an ka sɔrɔda siraw bloquer donc aw nana bi primature la aw dun tun ye kɛlɛ kɛ ko changement caman kɛ jamana in kɔnɔ aw bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ye k'u hakili lasigi bi an bɛ yɔrɔ min na ee keyita an bɛ min fɔ maliyɛnw ye pour que u hakili latigɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o mɔgɔw ka naganagakan ni juguya kan ni hasidiya kan ninnu bila kɛrɛfɛ an ka ɲɛsin jamana baarali ma mɔgɔ o mɔgɔ kunkolo b'i kan da la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jamana in fɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ mali ka taaɲɛ a bɛɛ k'i ɲɛsin jamana in baarali ma jamana in baarakɛla dɔ o ye m5 ye parce que m5 y'a yira bɛɛ la ale bɛ mali ka ɲɛtaa de fɛ mali ka hɛrɛ bon bi n'a fɔra ko primature dira m5 de ma an k'an kɛ baara kan c'est le plus important mais an ɲɛ b'a la parti politique dɔw taara fara ɲɔgɔn kan ko sogɛli ka kɛ premier ministre olu fɛla tɛ olu b'o kɛlɛ mais an bɛ bɔ min kalama olu yɛrɛ min tilala k'olu yɛrɛ ka bɔ u cɛ la a bɛ sɔn ka se fo parti regroupement wɔɔrɔ ɲɔgɔn ma u bɔr'u cɛ la donc même si ils sont affaiblis et que u bɛ k'u yɛrɛ mago sa ka t'a fɛ de il est temps que u k'u ressaisi ka segin kɔfɛ k'u ɲɛsin jamana in ka hɛrɛ ma an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn k'u hakili latigɛ ɛɛ jamana ko o ko bɛ yen n'a bɔra ka da mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka a tiɲɛ bɔ k'a da a yɔrɔ dogo dogolenw k'a bɛɛ bɔ k'a yira kɛnɛ kan o si man ka kɛ kunfan ye mɔgɔ ma sogɛli ka déclaration na a ye mun fɔ dans trois mois fɛsɛfɛsɛli bɛ kɛ a bɛ bɔ ka da mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ nin yɔrɔ in ɲɛna nin yɔrɔ in ma ɲɛ a ye n'an ka nin yɔrɔ in ɲɛ a ye n'an ka nin yɔrɔ in dilan bon ne hakili la o kan ka se ka maliyɛnw hakili latigɛ o mana fɔ o cogoya la bɛɛ hakilila kan ka tigɛ parce que o b'a yira k'a fɔ an filɛ ka sira jɛlen de ta o ni mɔgɔ minnu bɛ taa mɔgɔ sara ka nkalon fɔ mɔgɔw ye irisi bɛ nalen faransi bɛna taa an bɛ sɔrɔdasiw kɔ ne bolo olu tɛ kelen ye parce que baarakɛla bɛ dɔn cogo di baarakɛla ye mɔgɔ ye min tɛna tiɲɛ dogo aw la baarakɛla ye mɔgɔ ye min tɛ mɔgɔ ɲini min bɛ taa nkalon tigɛ a ye ale kɔni b'i k'a ka baara kan donc du moment où M5 ka laɲini ye k'i kɛ baara kan et que Sogɛli ka laɲini de ye jamana in ko lankolon bɛɛ ka changer n hakili la maliyɛnw kan k'u hakili latigɛ a tɔ bɛ kɛ min ye sa o ye ka u yɛrɛ impliquer k'u investi ani ka a ko jateminɛ a bɛna kɛ cogo min an b'a dɔn mali mali ye jamana ye an ka fɛn caman kɔgɔji t'an fɛ an ka fɛn caman bɛ b'an dafɛ jamana ninnu de la ka don donc n bɔra k'a f'i ye sisan CEDEAO, Union africaine olu y'an dɛmɛbagabaw ye u y'an suspend ka b'u ka fɛn caman na mm. yalima e dalen b'a la ko sogɛli bɛ se ka mali ye place min perdu k'a las'an ma bi bi in na wa bon mali ye place min perdu i b'a dɔn mɔgɔw tɛ fɛn dɔ faamuya cedeao b'a ka droit de kan koyi anw bɛ cedeao kɔnɔ an ye cedeao gafe an y'o signé donc cedeao ka sanction n'a b'i boli jamana tɔw kan a bɛ boli an ka jamana yɛrɛ fana kan mais cedeao ka sanction nana sɔrɔ gɛlɛya caman b'anw fɛ yan waati min a bɛ att bɛ taa ala ka hinɛ la a taara ka jamana in to taabolo min na ibk de nana kɔfɛ hali ni ibk tun ma dɔ fara o kan kɛ a tun kana jigin o jukɔrɔ jamana in bafuyera ka jamana in halaki infrastructure bɛɛ binna jamana in jɔrɔna yɔrɔ o ti frontiɛriw ye dumuni balo min bɛ don o t'o ye o ɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ko balo yɛrɛ t'u bolo k'a dun fɛn o fɛn bɛ na a tɛ s'u fɛ yen n'o ye nord mɔgɔw ni centre mɔgɔw ye hali segu kɛrɛfɛla sécurité tɛ yen o de la an ko ko hali ee ministère de la sécurité nin filɛ nin ye u ka a bɔ poste politique la finalement u k'a di mɔgɔ ma min bɛ s'a la sɔrɔdasiw ka bɔ nin yuruguyurugu in na quoi u ka ministère di mɔgɔ ma min bɛ se ka sécurité lana jamana in kɔnɔ ni défense fila bɛɛ parce que jamana fɛn fɔlɔ fɛn fɔlɔ min bɛ yen n'o ye jamana jɔlan ye le pilier la sécurité b'a la o de kan ka k'an jɔrɔna ye bon hakili la cedeao mɔgɔw ma o sécurité tigɛ an na mais fo ka taa fɔ sanction dɔw de tara o sanction ninnu furarama ma kɛ fɛn mɛɛnta ye koyi n'u y'an ye ka baara sira ta parce que min ka gɛlɛn cedeao mɔgɔw ma u bɛnkan u ka bɛnkan ye min ye aw kana bɔ o kadiri kɔnɔ n'aw bɔra kɔnɔ ni sanction tara n'u ɲɛ b'a la aw nana o kadiri kɔnɔ sanction ninnu bɛ bɔ yen automatiquement mais sanction bɛ jouer maliyɛnw kan dɛ sanction nin man ɲi hali fitini mais fɛn b'anw fɛ yen min ka jugu ni sanction ye parce que ala ye diɲɛ don o don da mɔgɔ caman de bɛ sa manamana ko la ten liberté ti mɔgɔw la u tɛ dumuni kɛ ka ɲɛ ji ɲuman tɛ yen u tɛ se ka taa u ka ciw la u tɛ se k'u magow ɲɛnabɔ hali déplacement ka gɛlɛn u ma denmisɛnninw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ekɔliso ba joli joli datugulen don denmisɛnninw tɛ se ka taa ka tulonkɛ kɛ balontan c'est carrément interdit tulonkɛ tɛ yen sɛnɛkɛlaw tɛ sɛnɛ kɛ mɔnnikɛlaw tɛ mɔnni kɛ voyagekɛlaw tɛ se ka voyage kɛ foyi tɛ ka ɲɛnabɔ hakili la nin bɛɛ degun de bɛ jamana in kan nin bɛɛ kan ka anw jɔrɔ ka tɛmɛ sanction nin kan quand même an ka hakili latigɛ sanction tɛna kɛ fɛn mɛɛnta ye cedeao mɔgɔw bɔra yan kunu o ni eh, premier ministre sogɛli kumana bɛɛ y'a ye u yɛrɛ taatɔ la u ko k'u satisfera k'olu kɔntana olu nisɔndiyara k'u ɲɛ bɛ jamana in na sira ɲuman kan o bɛɛ b'a yira k'a fɔ sanction ninnu tɛna kɛ fɛn mɛɛnta ye ni ala sɔnn'a ma d'accord i yɛrɛ bɔra k'i da don degun caman na mun bɛ jamana in kan sisan jamana in an b'a fɔ urgence caman bɛ i yɛrɛ y'a fɔ sécurité ko bɛ yen santé ko bɛ yen a kow ka ca kosɛbɛ yalima nin nin temps fitinin min dira anw ma nin waati fitinin min dilen don m5 ma primature la aw bɛna jumɛn ni jumɛn de k'aw ka priorité ye kosɛbɛ bon minnu bɛ kɛ priorité ye certainement sogɛli de bɛ se ka o réponse di parce que o feuille de route ma di anw ma fɔlɔ mais pour que ka jamana kow bila rayi kan ko nɔgɔmanba ko mɛɛnta tɛ tu n'as pas besoin de 10 ans 20 ans n ye min f'i ye o kelen dɔrɔn don min bɛ se baara min na o ka bila yen dɔrɔn i b'a ye sisan arayi bɛ jamana bɛ munumunu ka ɲɛ arayi sanfɛ an bɛ taa sira ɲuman kan mais min tɛ se min na k'o ta k'o bila yen k'a kɛ gato tila ye o de bɛ ko bɛɛ tiɲɛ problème bɛɛ bɛ yen de sinon jamana in degun sugu bɛɛ de b'an kan degun bɛɛ n'i ye yan yɛrɛ environnement lajɛ i b'a sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen min b'an kan na min b'an tɛgɛ kɔnɔ min bɛ kɛrɛfɛ a bɛɛ bɛ na de an dafɛ jamana dɔw bɛ yen olu b'a bɛɛ dilan de a foyi tɛ dilan anw fɛ yen c'est à dire jamana in binna yɛrɛ de fo ka taa fɔ a binnen don mais sogɛli nakun tɛ k'a fɔ ko k'o bɛɛ changer ni baguette magique ye yɔrɔnin kelen mais k'a bila arayi kan n'a bilala arayi kan hali n'ale ye kalo saba de kɛ ka taa ou bien n'a ye san kelen kɛ ka taa arayi min n'a b'a kan ni baara kɛra o sira kan an bɛ taa ɲɛ waati min ee, IBK bɛ na ani waati min alasani watara bɛ na yɔrɔ a bɛɛ ma janya ɲɔgɔn na mais o waati y'a sɔrɔ abizan cilen kun don kodiwari yɛrɛ kun cilen don abizan u ka immeuble ba in bɛɛ kun cilen don k'a bɛɛ jeni bâtiment kelen kun jeninen t'anw fɛ yen mali la mais abizan wulila k'i jɔ cogo min a y'a ye mali mali seginna kɔ de mun y'o kɛ baarakɛbaliya de y'a kɛ ani mɔgɔ minnu kan ka bila yɔrɔ min na olu tɛ ka bila yen jamana nafolo bɛ ka taa ta ka kɛ ko wɛrɛw ye wari bɛɛ bɛ ka suɲɛ mɔgɔ tɛ yen k'a contrôler minnu yɛrɛ ye kɔntorolikɛla olu yɛrɛ bɛ ka sonyɛni kɛ o de nana ni problème nin bɛɛ ye donc n'an bɔra o cadre kɔnɔ k'an ɲɛsin sira jɛlen ni sira tilennen ma a ka ca fɛ baara in bɛ ɲ'an bolo amara eh, i ɲɔgɔnna denmisɛnninkulu caman kun wulila semaine tɛmɛlen na n'o ye dɔgɔkun tɛmɛlen eh, faransi kɛlen ka bɛn mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye dɛmɛli ye an ka sɔrɔdasiw fanfɛla la ko k'u bɛna ɲɔngiri fɔlɔ dɔɔni maliyɛn jeune caman wulila denmisɛnnin na ka caman wulila ka taa irisi ambassade da la ko u mago bɛ mali ni irisi ka farankaɲɔgɔnya la armée sira fɛ e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o la bon ne b'a fɔ fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa irisi la da la k'u b'a fɛ irisi ka na irisi ka na mɔgɔw b'a kɔnɔ minnu tɛ kalama fili bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ quoi cogo di c'est à dire dɔw bɛ yen nɔ u b'u laɲagari k'u bila sira dɔ kan sira min tɛ sira jɛlen ye mais u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ sira jɛlen tɛ dɔw saralen bɛ ka bila a la dɔw fana kɛlen bɛ k'a fɔ dɔrɔn olu bɛ faransi contre la u bɛ faransi contre la kun min yɛrɛ kama u yɛrɛ t'a dɔn maliyɛn tɛ yen bi n'i ko min ma ko faransi ka taa k'a tɛ diya ye mais faransi ka taa kan jumɛn kan faransi t'a ka yɔrɔ lankolon to et puis faransi ka taa irisi ka na a bɛɛ y'a kelen a bɛɛ occupation kelen de irisi bɛ jama irisi bɛ jamana dama min na hɛrɛ tɛ yen o lafiya tɛ yen o kɔni bɛ se k'a fɔ ko u b'aw soutenir veto ni fɛn ninnu u ka k'u ka veto imposer sanni an ka se irisi la ka taa nin ma fɔlɔ ko faransɛw ko u y'a mɔgɔw hakili sonya u ko mɔgɔw ma ko faransɛw ko k'u bɛna taa ka bɔ yan c'est faux faransɛw m'a fɔ yɛrɛ hali u ka opération k'u y'a jɔ u m'o si fɔ u ko k'u ni maliyɛnw bɛ jɛ ka kɛlɛ min kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa frappe minnu kɛ k'u y'o de suspend mais nkalontigɛla don yɔrɔ ka ca u ye o ta k'o yɛlɛma ko faransi ko k'u u ye baara jɔ an fɛ yen u m'o fɔ u ko k'u ni an ka sɔrɔsiw bɛ jɛ ka action minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'o de jɔ fɔlɔ parce que u ni sɔrɔsiw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ o bɛɛ sɔrɔla mun fɛ sogɛli ka nomination o de t'u fɛla ye parce que olu bɛ fɛ ka ŋanamu ŋanamu fɛn fɛn kɛ sogɛli delila k'a bɛɛ fɔ a ka livuru kɔnɔ u bɛ ka dabiri dabiri fɛn fɛn kɛ sogɛli y'o bɛɛ fɔ sogɛli fana ma siran faransɛw critiqueli ɲɛ donc ne bolo aw yɛrɛ b'a dɔn tigitigi irisi tɛ na hali umar mariko bɔra k'a fɔ a ka déclaration dɔ la ko irisiw tɛ na wa kudeta mana kɛ san o san mali la i bɛ nkalonba dɔ de ye k'o don mɔgɔw kun ma san damadɔni o kɔfɛ an bɛna dɔn ko nkalon il est temps depuis ni a waati an k'a détecter k'a fɔ nin de ye nkalon tigɛta ye bon du moment où aw b'a dɔn irisiw tɛ na aw b'a dɔn faransi tɛna se ka taa parce que pour que faransi ka taa an ka autorité de kan k'u bila ka taa autorité tɛ se k'a f'u ye donc an ka kuma yɛrɛ ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka solution yɛrɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn solution yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn ye faransiw ka sɔrɔsi minnu b'anw fɛ yan u k'an ka mɔgɔw former u k'u dege ko bɛɛ dɔ la u taatɔ la u ka taa ka minɛn in bɛɛ t'u bolo u ka to k'u assister hali ni hélico ye dɔɔni dɔɔni dɔɔni quoi an ka mɔgɔw bɛ relève ta dɔɔni dɔɔni o ye ne hakilinata ye mais ka wuli ka propagande fu kɛ ten i n'a fɔ 2012 2012 la a kɛra cogo min faransiw bɛna taa dɛ rusi nana dɛ non ne bolo an ka bɔ nin kɔnɔna na et quelques mois après juste hollande yɛrɛ tɔgɔ dara mɔgɔ caman fɛ yan nɔ k'a ye baara ɲuman kɛ an tila k'a fɔ faransi kelen man ɲi tant que maliyɛnw tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maliyɛn dɔw tɛ bɔ nkalon kɔnɔna na ani natabaya kɔnɔna na an man teli ka tiɲɛ ye wa an man teli ka bɔ nin ko ninnu nɔgɔ la e bɛ welekan jumɛn bila denmisɛnninnakaw ma sifinnakaw ma nin wagati in jamana mako bɛ bɛn na ani fara ɲɔgɔn kan la kosɛbɛ
bon n bɛ i ka kuma sɔn ji la fɔlɔ mali in kɔnɔ yan eh, sifinnakaw b'i n'a fɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada bi wɔɔrɔ ani duuru ɲɔgɔn statistique labanw y'o yira quoi mais eh, n'an bɛ kuma sifinnakaw fɛ an b'a fɔ minnu ma ko denmisɛnninw parce que mɔgɔkɔrɔbaw ka denmisɛnninw don fɛn fɔlɔ min bɛ fɔ fɔlɔ bɛɛ k'i janto i danbe la parce que an bɛɛ bɛ bɔ du dɔ de kɔnɔ o du ninnu taabolo de b'u la an bɛ bɔ kabila dɔ la o kabila ninnu taabolo de b'u la bon n'i ye i miiri o taabolo ninnu ma ko caman bɛ yen i bɛ kisi a ma an bɛ waati min kɔnɔ waati min na yan nɔ i bɛ ka sifinnaka minnu fɔ mɔgɔ minnu ma kalan olu tɛ dɛ minnu yɛrɛ kalanna san o san mɔgɔ ba tan ni wolonfila o de bɛ tila ekɔli la o san kelen kɔnɔ mɔgɔ min bɛ baara sɔrɔ a tɛ mɔgɔ kɛmɛ duuru bɔ donc mɔgɔw ka fantanya u ka gɛlɛya ani u ka baara sɔrɔbaliya u yɛrɛ nɔ tɛ jamana taabolo ani eta jaasicogo o de bɛ na n'o bɛɛ ye maintenant mɔgɔ tɛ se ka jigin mɔgɔ la o la mais le fait que sɛgɛn b'an kan kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na degun b'an kan an tɛ ka se ka an fɛɛrɛ bɔ o man ka to an ka ɲina an ka hɔrɔnya ni an danbe kɔ fo ka taa an yɛrɛ don ko lankolon na i yɛrɛ ko ko sifinnakaw kɛlɛ o kɛlɛ bolodara kɔsa in na an faw n'an baw de y'a kɛlɛw kɛ denmisɛnninw tɛ hali M5 min filɛ nin an ka ko dilannen tɛ an y'a sɔrɔ an faw n'an baw n'an kɔrɔw de y'a labɛn an taara ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ an kɛlen bɛ ka jɛkulu dɔ fɔrɔma a kɔnɔ ko M5 jeunesse pour que ka M5 yɛrɛ e ka a suteni ani ka fɛɛrɛ kɛ n'u ko k'u bɛ décision dɔw ta décision min t'anw fɛla ye donc o b'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ malgré que an ye bi wɔɔrɔ ni duuru ye kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada o b'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ t'an na walima an jɔyɔrɔ ka dɔgɔn mun nana n'o ye an de b'an yɛrɛ feere kuma bɛɛ an de bɛ taa nata sira fɛ hali bi u b'a fɔ ko mɔgɔ caman tora M5 na ko ils sont fidèles non jeune dɔw tora M5 na n'u ils sont fidèles la fidèle ye ladiriya ye k'a fɔ u ye ladiri ye o tɛ dɛ caman ma taa cogo de sɔrɔ fɔlɔ wa caman bɛ yen fɛn min b'u lataa o ma proposer u ye fɔlɔ sinon u bɛ taa an yɛrɛ sigilen don n'o ye an kɔni bɛ min fɔ sifinnakaw ye n'o ye denmisɛnninw ye an ka k'an yɛrɛ ye an ka kɛ hɔrɔn ye an ka miiri jamana in sini ma an k'a dɔn k'a fɔ ko fo ka taa se bi ma an ma foyi ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ fɛn o fɛn ɲɛnabɔra ni cɛkɔrɔba minnu filɛ nin ye bi ni mɔgɔw bɛ k'u lagosi ni u jugulamɔgɔw bɛ k'a fɔ ko les vieux de 91 la ou bien la classe politique de 91 jamana in bɛ ninnu de bolo jamana in jɔlen bɛ ninnu de bolo wa ninnu de y'u seko kɛ an bɛ yɔrɔ min na ka an se yen hali IBK ka taa IBK ka dɛsɛ ka jamana in ci bɔgɔbɔgɔ olu de jɔyɔrɔ don a fɔra caman ma k'u ye ko dɔw kɛ ka tɛmɛ a bɛɛ yirala k'a fɔ a bɛɛ tun ye nkalon ye tiɲɛ tɛ wa hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ kun don tubabu bɛ min fɔ ils se sont rachetés en quelque sorte hali n'a y'a sɔrɔ u kun y'a kɛ dɛ an k'a bila an kunna yɛrɛ k'a fɔ ko a fɔra ko fɛn o fɛn ye wari min sonyɛ fɛn o fɛn ye tiɲɛni min kɛ k'u y'a bɛɛ tiɲɛni kɛ ka tɛmɛ mais u ye ko minnu kɛ kɔsa in na ka jamana in bɔ nɔgɔ la o yɛrɛ dɔrɔn kan ka se ka mɔgɔw ɲina o bɛɛ kɔ n'a y'a sɔrɔ a tun kɛra dɛ mais a ma kɛ yɛrɛ hali kɔsa in na ɲɛ b'a la dɔw bɛ nkalontigɛ la fan bɛɛ fɛ jugu nkalon bɛ bɔ fan bɛɛ o kɛra maliyɛn yɛrɛ talan ye an bɛ min fɔ sifinnakaw ye dɔrɔn n'o ye denmisɛnninw ye an ka kan yɛrɛ an kana kɔrɔtɔ n'an y'an kɛ baara kan ni ala jara n'a ye don dɔ la bɛ nali an mago bɛ min na a bɛ ɲɛnabɔ ka wari dɔ minɛ kɛrɛfɛ ka tɔw janfa o tɛ dɔ bɔ fantanya la o an ye mɔgɔw ye u ye wari min minɛ gouvernement bolo ka tɔw janfa miliyɔn bi saba ni kɔ ani mobili ani avantage wɛrɛw mais bi bi in na walahi kɛmɛ t'u bolo ka yɛlɛ moto kan hali moto takisi a t'u bolo donc janfa ni eh, natabaya in o tɛ se ka an ka fantanya ban fɛn o fɛn bɛ se ka fantanya ban jamana ka sigi arayi ɲɛnama kan min bɛ se min na o k'o kɛ min ka tɔnɔ ye min ye o ka d'o ma an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la nin cogoya in na M5RFP aw b'a fɔ cogo parti politique caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ association caman b'a kɔnɔ mhm. mɔgɔ wɛrɛw caman fana b'a kɔnɔ à titre personnel mhm. bi aw bɛ aw ni fanga aw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ mhm. an dun b'a dɔn M5 tun bɛ veiller kosɛbɛ jamana in ko caman na tiɲɛli caman kana don jamana kɔnɔ aw tun bɛ critique kɛ aw bɛ ko camanw bɛ yen aw b'olu kɛlɛ donc bi aw bɛ fanga la bi donc M5 aw ka baara bɛna kɛ mun ye sisan k'aw ka mɔgɔw soutenir wa ou bien ka to hali bi jamana kɔnɔdenw ka kumadaya la
bon M5 branche ka ca comme i y'a fɔ cogo min partiw b'a la association b'a la regroupement wɛrɛ b'a la hali gɛrɛnw b'a kɔnɔ donc M5 baara kɛtɔ la sisan baarakɛlaw de b'u kɛ baara kan tɔw bɛ se k'u soutenir cogo min u b'u soutenir ten mais baarakɛlaw dɔrɔn tɛ soutenir M5 fana bɛ soutenir parce que tile fila in na i bɛna ye gouvernement bɛ bɔ caman bɛ pan ka poroti la caman ye félicitation kɛ a bɛɛ bɛ n'u datigɛ Choguel la wa mɔgɔ caman tun bɛ yen a bɛɛ bɛ dogo donc a bɛ waati bɔ bien avant que décision ka ta ko Choguel bɛna kɛ premier ministre ye anw tun ye démarche dɔw daminɛ ka taa mɔgɔ dɔw voir mɔgɔ minnu n'an bɛ se k'u lana M5 kɔnɔ walima mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen n'u ɲɛna k'u bɛ M5 kɔnɔ mais M5 yɛrɛ ka laɲini u t'o dɔn anw b'o o kɛlɛ bolo da mais fɛn min ye transition ye transition nin bɛ M5 de bolo hali mɔgɔ minnu bɛ baara wɛrɛ la walima wulikajɔ wɛrɛ la u bɛɛ ka devoir n'u ka obligation u ka wulikajɔ an'u kun tilenna o kan ka kɛ m5 ɲɛmɔgɔ dɛmɛni n'o ye choguel premier ministre ye n'an k'a fɔ yɛrɛ primature gouvernement mais n ye min fɔ kuma daminɛ na n bɛ segin o yɔrɔ kan sisan an bɛ gouvernement dɛmɛ mais gouvernement yɔrɔ minnu b'an bolo ani yɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ sira kan dɛ sɔrɔdasiw bɛ yɔrɔ minnu gérer ma da la ni m5 bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ parce que mali la yan nɔ n'i bɛna kɛ minisiri ye accord politique min n'i b'a signer article 5 b'a jira k'a fɔ kuma o kuma t'i ka département ministériel la i da tɛ s'o ma fo n'a sɔrɔ a changera dɛ wa hali i ka département ministériel ko o ko ma sara i la i da b'o la o t'i ɲɛ sira la ma hakili la baara kɛli ma nɔgɔ o la dɛ quand même an bɛɛ kɛlen bɛ k'a décider cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an ye poste sɔrɔ an ma poste sɔrɔ an jatera o an ma jate o fɛn min ye m5 ye du moment où an b'o kɔnɔ an fɛla ye min ye an ka cɛsiri ye min ye an bɛ se ka ko o ko kɛ ka transition in dɛmɛ n tɛ se k'a fɔ ka transition in dɛmɛ yɛrɛ ka choguel dɛmɛ ani ka primature dɛmɛ parce que pour que ka transition in dɛmɛ f'an ka na tiɲɛ sira de kan kow ka bɔ ka da jɛlenya la an ka baara kɛ jɛlenya la o la a bɛ se ka fɔ an ka transition nin dɛmɛ sinon pour le moment an bɛ M5 ka primature min dira ma an b'o dɛmɛ ka baara kɛ o ko jɛlen don o ko tilennen don o y'an bɛɛ fɛla ye n ma mɔgɔ ye fɔlɔ min ko k'a t'o la baara fana ni critique tɛ taa ɲɔgɔn kɔ ni baara bɛ ka kɛ baara yɔrɔ min ma kɛ critique bɛ kɛ n'i bɛ se k'a tigi lasɔrɔ k'a critiquer i n'a ni ɲɔgɔn cɛ i b'a lasɔrɔ k'a critiquer i n'a ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i tɛ se k'a lasɔrɔ i b'a a bɛ kumakan mɛn yɔrɔ min i b'a bila yen mais kɔmi an y'a fɔ an furadama dans un regroupement n'aw bɛɛ jɛkulu la aw tɛ ɲɔgɔn lagosi o yɔrɔ la n hakili bɛ jigin an fa mohamed ali bathily la jɛɲɔgɔnya in ma da la ni nafa b'a la ale bolo ani mɔgɔ minnu bɛ jɛ la a bɛ taa bali gosi olu kun aw bɛ tila réunion na bi sinikɛnɛ a bɛ taa aw tan arajoso la eh, o ɲininkali yɛrɛ an tɛ se ka tɛmɛ n'an m'o ɲininkali k'i la eh, président assimi ka investiture don an malibuku mɔgɔw minnu tun bɛ kɛnɛ kan u y'u ka micro jɔ an fa n'o ye cheick oumar sissoko ale fana ye m5 jɔ senba dɔ ye kosɛbɛ donc ale ye ɲini wa ɲininkali sɛmɛn'a la kow kan choguel ka sigili ni fɛnw na a éléments b'an bolo yan fɛn bɛɛ b'an bolo a ko choguel ka sigili ale ma ɲininka a t'a kalama ko m5 ka anniversaire don n'o y'aw ka san kelen anniversaire don ye ko choguel ni imam e, umar jara ye mun fɔ kɛnɛ kan k'a fɔ ale man kɛnɛ k'o de y'a to ale ma na k'o ma kɛ fana k'ale banara ko ka kalo fila kɛ ko m5 mɔgɔ si ma taa bɔ ale ye k'ale a balila ale la k'ale k'a ye ko m5 anniversaire kɛnɛ de kan k'u b'ale ka bana ko kuma fɔ e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o la bon tout d'abord cheikh umaru y'an fa ye a bɛ se ka kuma dɔ fɔ kuma min tɛ bɛn mɔgɔw ma parce que il faut reconnaître que ni adamaden ye si dɔ sɔrɔ surtout un chef de famille un responsable a b'a yɛrɛ ye tɔw sanfɛ toujours i m'a ye sinon ale ye banani min kɛ en temps normal n'u bɛ jɛkulu kɔnɔ dɔ kan ka bila ka t'a fo walima a ka santé kan ka ɲini ka dɔn mais jɛkulu kɔnɔna na a bɛ jɛkulu kɔnɔ o ni affinité ba b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ kelen ye ale bɛ kan bɔ minnu ma n'olu banana ale tun bɛ t'u lajɛ wa ou bien ale tun bɛ mɔgɔ bila ka t'u lajɛ wa o fana ye question wɛrɛ ye quand même ne kɔni hakili la n'a bɛ jɛkulu la ni mɔgɔ banana hali n'a ma délégation wuli ka taa mɔgɔ bɛ se ka ci ka t'a ka santé ɲini k'a dɔn mais min bɛ yen n'o kan ka fɔ yɛrɛ yɛrɛ kuma in fɔ yɔrɔ tɛ médiaw ye quoi kuma in kiri bɛ se ka bɔ n m'a fɔ a jo b'a la n m'a fɔ a jo t'a la mais kuma in fɔ yɔrɔ tɛ kɛnɛmana ye bon n'u ko ko a ma se ka na parce que a man kɛnɛ mais ni bana de y'a to a ma na a tun kan ka ye yen mais ale bɛ k'a fɔ choguel ka premier ministreya ma fɔ a ye certes il a raison a ma fɔ a ye mais waati min na a ko bɛ kɛ sen kan ale ka jɛkulu mɔgɔw tun bɛ yen hakili la olu de kan k'a lase a ma mais eh, comme ninnu bɛɛ y'an ka ɲɛmɔgɔw ye an tɛ se k'an da don u ni ɲɔgɔn cɛ quand même n y'a f'i ye cogo min o kelen de don nin kuma man ka fɔ kɛnɛ ma nin kuma in tun kan ka fɔ u yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka digi mɔgɔ la dɛ a bɛ se k'a dusu bɔ mais nin kuma in kan ka kun kan ka to u yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman bɛ yen an bɛ se k'a fɔ choguel ma an bɛ se k'a fɔ cheikh umar ma an bɛ se k'a fɔ bathily ma an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma mais an t'a fɔ mun kama parce que an bɛ jɛkulu min kɔnɔ o jɛkulu ɲɛmɔgɔw don n'an y'u lagosi an ye an kelen ka jɛkulu de lagosi i dun tɛ se k'i to fɛn yɛrɛ kɔnɔ fana ka tila k'o fɛn kelen in lagosi.
donc amara eh, émission bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma donc euh, an bɛ bi an bɛ transition in kɔnɔna la mali. i kɛ bi ka se ka jamana in bɔ nin dingɛ in kɔnɔ e en tant que jeune mhm. e bɛ solution jumɛn sɔrɔ en global k'o fɔ bon e ye kuma min fɔ fɔlɔ o tɛ ne ka philosophie ye bɛɛ ka bɛn ye ne furadama o ma kɛ ne fɛla ye parce que c'est quasi impossible bɛɛ minnu ka objectif ye kelen ye par exemple minnu b'a fɛ mali ka taa ɲɛ a bɛ fɔ olu de bɛɛ de ka na k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɔ jamana in bɔ nɔgɔ la mais dɔw tɛ fɛ mali ka taa ɲɛ o dɔw ka sira foyi tɛ mali ka taa ɲɛ la olu mago bɛ min na dɔrɔn ka ɲɛnabɔ olu ka intérêt ka ɲɛnabɔ dɔrɔn walima olu k'u ta sɔrɔ hali ni jamana in bɛ bin dɔw ta y'o ye bon n'a ka b'olu fara o kan ka baara kɛ a tɛ ɲɛ donc sisan maliyɛn minnu ni mali ka ɲɛtaa b'u kɔnɔ n'u bɛ fɛ jamana in ka taa ɲɛ olu bɛɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ n hakili la o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ mais n'i ko ko maliyɛnw ka bɛn fɛnɛ a man nɔgɔn ibk tile la dɔw ye dɔw ka nan bɔn dɔw ye dɔw ka nafolo suɲɛ joli tɛ suma nɛn kan dɛ jugement de bɛ kɛ justice ka rendu sani mɔgɔw k'a fɔ k'u bɛ bɛn ka baara kɛ hali n'aw ma bɛn aw bɛ se ka baara kɛ mais bɛn yɔrɔ joli tɛ suma nɛn kan minnu ye tiɲɛni don dɔw kun ka tɛmɛ o tiɲɛni nɔ ma tunun fɔlɔ ko olu ka bɛn o tɛ se ka kɛ minnu kɔni haminanko ye jamana in ka ɲɛtaa ye u bɛ côté ɲuman fɛ u bɛ côté jugu fɛ olu bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka objectif nin n'o ye jamana ka ɲɛtaa ye k'o baara boloda wa o de fana kan ka kɛ jɛkulu o jɛkulu bɛ yen n y'o de fɔ kuma daminɛ na hasidiya ni ɲɛngoya in ani juguya kisɛ bilen u ka b'o kɔnɔ quoi an k'a lajɛ an ka jamana lataa ɲɛ an ka mali in bɔ nɔgɔ la jamana in bɛ nin taabolo min na n'o tɛ mɔgɔ ɲɛnama si fɛla ye mɔgɔ mɔgɔ kunkolo b'a kan da la si fɛla tɛ an ka jamana in bɔ nin cogoya in na mali sɛgɛnna maliyɛnw sɛgɛnna bɛɛ tɔɔrɔla ni degun ma se min ka du kɔnɔ fɔlɔ e de tɛ degun dɔn sinon degun bɛ maliyɛn fanba bɛɛ kan an ka jamana in bɔ nin cogoya in na an ka jamana in lataa ɲɛ an yɛrɛ ka se ka taaɲɛ sini ma sini ma ni kun ka se ka lafiya an hakilila ka tigɛ ko jamana in bɛ ka taaɲɛ i ka folikan laban
bon n ka folikan laban o bɛ aw yɛrɛ ye i ka eh, malibook mɔgɔw bon eh, n bɛ n jɛɲɔgɔnw bɛɛ fo m5 kɔnɔna na n bɛ n baramɔgɔw fo n sigiɲɔgɔnw n bɛ maliyɛnw bɛɛ fo an ka hakili to ɲɔgɔn na an ka hakili to jamana in na an ka halisa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma minnu ka hakilina ye kelen n'u ka objectif ye kelen jamana in bi ka taa dingɛ min kɔnɔ an ka kisi dingɛ an ka kisi dingɛlataga ma o de ye n ka kuma laban ye amara i ni ce ni ce i ka nali la an ka kɛnɛ kan merci keita an balimaw aw ni wula tuguni nin ye émission regard citoyen ale tako fɔlɔ ye donc an ka mɔgɔ welelen tun ye amara bathily ye ale ye m5 rfp jeunesse maa ye donc ale tun nana bi ka na hakilinata d'an ka an ma mali kan mali politiki kan ani mali yɛrɛ tagabolo kan kosɛbɛ ne hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ o ko la donc an b'aw fo aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ